mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva nkhani ya mayi estere aku mangochi amene akuchita zodabwitsa mpaka kudzutsa munthu wakufa ku zomba kodi nkhani yopanga zodabwitsayi ikuyenda bwanji komanso inayamba bwanji tiyeni timve nkhani yonse kuyambira pachiyambi ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso nkutheka muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153
ndinakwatira abambo abambowa anali atakwatira kwina kungoti andisiya pompanopa abambowa anali atakwatira kwina ndi aba- akazi akumene kuja anamwalira atabereka ana 5 ndiye tinali m'mudzi momuno mkazi uja anamwalira ali woyembekezera basi kenaka inezandikhuza kuti ah mamuna uja apapa ndiye iyi mkazi wako wamwalira chonchi iyi basi ndiye kuti munthu uyu kuti apa azivutika kusowa womusamala womuphikira kusowa kalekale limene lolo kuzoti anthu mabanja timangoganiza ngati anafe kuti ah basi ndiye kuti munthu akakufutsira wakwatira uzikamphikira mamuna uja chani uzikamphikira sima ndiye pokhuzidwa za imfa zija ndi pamene ndinati ndinakwatira ndi abambo aja basi kumakhala chonchichi ndiye ma- ku- kukwatira kwangako kunali mzibambo anali wosowa kuti ndimavutika kwambiri kuti salu imodzi yomwe ija ndimaberekera mwana basi ndiye kuti mwana ndikubereka bwanji ndiye kuti ndikasa- ndikamanga salu mmaberemu ndiye kuti nditenge ah, mwina mm, lamba ndimange pa chili- pa- pa mimba apa ndiye ndilowese mwana chani mwana m- kumbuyoku basi ndiye kuti wagwira chani wagwira chani wagwira tike- tike pasalu ndikatero basi ndimakhala nde azibambo amanena kuti ah, iwe ndiye kuti iwenso unyada mkulu amene aku- akufukisa amene uyu kuli bwino kanji tizipanga chani tizipanga zibwezi ndikamakupasa zinthu kapena sala- mm, mm, salu ulo ndalama ukagule salu uzikapereka kwa gogo ako ulo kwa amayi ako ndiye uzipanga ngati ukubwereka ndiye ine ndimapanga kuti ah, ineyo koma kuyambira kalekale mpaka pano cholinga changa ine olo nditafa ndili mmene ndililimu palibe vuto chifukwa ineyo ndima- ndimamva kwambiri anthu mashehe komanso akapanga anthu akhristuwa mapemphero awo ndimathamangathamanga kupita mmene muja cholinga ndi zimene ndikulingalira za kumwamba zija ndizitolako kuti kodi kumwambako tizapita anthu ake wotani ndi mmene ndimatani ndimakhalira ndiye machitika zanja ine kumakana kumakana so a 94 iyi ineyo ndikuyamwisa mwana ndaphikaphika bwinobwino abambo agona pamene popo ndiye kuti uyuyu mwanayu wa nambala sikisi amene zimandichitikirazi ndiye ndaphikaphika chakudya chijata kagona bambo agona ana ena aja agona mwana woyamwisayu ineyo agogo amandipanga kuti mwana a- mukamagona woyamwa osamusiya bere mujeni osamusiyira bere pakamwa ayi muzimchosa bereli kenaka muzigona wo chabwino ndi ana anga onsewa amene ndinabereka uyu kukhala wa nambala sikisi ndimapangaso chimodzimodzi nde ndagona pamene pa ndakagoneka mwana uja kumusiya kuti andisagone sanga nditani ndi ndi ndichose bereli atagona ndiye iye uja wagona kalilime kaja kusiya ngati ife azimayi tiku- tikuziwa mwana akamagona ndiye kuti basi ino pakamwa pamayasama kalilime kakamasalira ku- kumwambaku kenaka kalilime kaja kachoka kuchosa pang'ono pang'ono kamwana kaja kagona kuti ndikasunthe ine ndigone bwinobwino ndiye mapezedwe abambo wawa chifukwa chakuti anali wosowa zovala ngati chonchija kuvala malaya ndinalibe ndimangovala kamusolo uku kamwana kaja ndamulowesa ndiye kuti nthawi ikakwana yozizira ngati miyezi imene yadusayi chifukwa kwathu ndi kufupi ndi tchire ndi nkhalango ndiye kuti bambo akukatchola mitengo uku moto uku moto uku moto mi- uku mtengo uku mtengo ndiye kuti bambo akutenga msana wawowu kuyika ku moto uku ineyo ndigona apa mwana wathu timamuyika pakati cholinga mwanayo apange chiyani a- a- azitenthedwa abambowa chifukwa chakuti tinalibe bulangeti tikatero basi bambo akapita pena pake basi apeza ch- apeza chiguduli zija ziguduli za ujeni za za fodya zija ndiye kuti pamene paja akutola chimene chija ine ndikachapa ndiye kuti ndapasa abambowa ine ndi mwanayu tifunda china tiyika pamwamba pa saluku kucha mamawa ndimavala yomwe ija koma mikozo ndi mikozo zimenezi anthu kuziona amaona kuti ine ndikuvutika kuti bwanji ndikupanga nawo chibwezi azindisamala ndiye nawo zati "Ah, ineyo ayi chimene ndikulinga ine olo ntafa chonchi ndikufuna ndizapite kumwamba o chabwino ndi pamene tsopano mwana uja ndamugoneka ndi pamene ndimamva tsopano kuyimba kuseli kwa nyumba yanga kuno bambo ana- amuna anga anandimangira mpanda penapo panali nkhokwe ndiye basi ino pamene paja ah, ndamva kuyimba no mwana uja wagona bambo agona ana ena aja agona ine ndinali maso ndiye ndikumva kuyimba kumwambako kumayimba ndiye ine ndikuti ah

kuyera sinkhope kuyera kuyera sithupi koma mumtima mukhale moyera koma mumtima mukhale moyera zikumveka kumwambaku kumwambaku kudenga kwa nyumbako komano chikuchitika ndi chiyani basi kenaka ndikuona kuseli kuja kwa, mpa- kwa nyumba yangako kumpandako kukulankhula munthu ngati senta yachani ya ujeni mm, mm, malo a nkhokwe aja ndiye ndikumva kumene kuja ambuye yesu akubwera kuzatenga wolungama koma woyipa asala ndiye ndikuti a ine chimene ndimayembekezera china chilichonse ndi chimenechi koma zoti ndili ndi ana ndili ndi bambo ayi ine ndikuti a koma ndituluke chikuchitika pamene pandichani ndinatuluka kutsegula chitsekochi mwee kuzafika pabwalopa kungofika pabwalopa oyitanira aja pamene paja pankhokwe panga paja mawu aja osayitananso komanso wo- oyimba pamwambapa osa osatani osa osayimbanso komano chimaoneka ngati chija chimazungulira padzuwa chija olo pa mwezi chozungulira chija chinazungulira pamene paja nkusika kwenikweni kuoneka kuti chimdimatu ichi chazungulira apa chigu- chigalaundi ichi chimdimachi oyimba aja ndeuti akuyimba pamene papa pamwambapa koma mbali mumu mumaoneka nyenyezi ndiye ndinayima pamene paja kuyima kuyima kuyima ndikuti mm, ndayima kalekale ndikagone basi kulowa mnyumba muja kuti ndi, nditenge mkonowu ndi, ndi, ndigoneke chonchi m- un- nthiti zangazi ndiyike pamphasapa pa- pa- pa- pa- pogona pamphasapa kuti ndiyike nthiti pamphasapa ndisanayike pamphasa basi kuyimba kuja kuyimbaso ngati kuti pamenepo ndiye akutsika kwenikweni u- mzibambo woyitanira ma- mawu woyitanira uja basi kumayitanira pamene paja ngati mawu a mzibambo kunya ah, kumati kumalankhula pamene ambuye yesu akubwera kudzatenga olungama koma oyipa asala ndikuti ah ndiye kuti ndinayendanso mwanda unja wosamukhuza bambowa wosakhudza kuya- kutulukanso mwakachetechete kudzafika ndinayima pamene paja kusiya ndiye ndinayimanso nthawi yowonjezera kuti ndiwonjezera apapa ndiyime nthawi yayitali mwina kapena ndikumafulumira chifukwa chokungoti ndikangochoka akumatani akuma- akumayitana awa woyimbamo akumayimba nde ndichedwe ndinayima nthawi yayitali kenaka ndikuti "Mm, kamene kaja kalekale unowo ndi usikutu basi ndinatani ndinakalowanso ndalowaso pamene paja ngati ndidziyika mpha- ujeni nthiti pamphasapa ayimbaso ngati akutera kuti ii koma anthu olungama lero ndi akupita kaya ine ndiyezi kukhala bwanji ndinatulukaso oyitanira ujaso ndikatuluka kachitatu pamene ndinatuluka apa anandipanga kuti mzimayi ndiye ndikuti ee kodi ukuti ukufuna chiyani ndikuti "Ah, ineyo ndikukumva sikuti munthu ndinamuona ayi koma tima- timakhala ngati tikuponyerana mawu ngati mene tikulankhulirana inuyo ndi ine chonchi ndiye ndikuti "Ah, ineyo ndikumva pamenepo kuti mukunena kuti ambuye yesu akutani akubwera kudzatenga wolungama komanso apapa pamwamba apa akumayimba nyimbo kuoneka kuti nyimbo imeneyi ikulankhulanso za anthu oda anthu ofuna kuti atengedwe anthu ake wotero ndiye ineyo ndikufuna nanenso anditenge nde mzibambo uja pamene paja akuti a uku- wa- ukutani ukuchedwa taona unatuluka kuoneka kuti iwaja amandiona koma ine sindimaona nde akuti taona unatuluka wangoyima pamene paja ndiye wakalowa komanso wangotuluka kungoyima apapa kamene ka- watuluka aka si kachitatu ndiye ndikuti ee komatu chimene chimandipangisa ine mantha ayi kunali kuli zii olo mantha ayi chifukwa chakuti ndinali ndi chikhumbokhumbo ineyo kuti ndikufuna nditengedwe ndizipita zoti ndili ndi bambo ndili ndi ana ndinalibe koma amene ndimalankhulana naye ndimamudziwa kuti amene ndi amene akutenga anthuwa ndi amene akulankhula za yesu ndiye basi ndauti a ndiye ukuchedwatu ungogwada pasipo upemphere ugwade pasipo upemphere akutenga apatu mdima uja chozungulira chilipompo olankhula naye uja ndikulankhulana naye basi pamene paja ndinangoti pamene ndinayima paja kungoti mabondo wapansi gobede manja awo kwanyamula chonchi ngati mmene amanyamulira anthu owerenga baibulo kapena buku nangoti gobede manja awo kwanyamula chonchi nangoti dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera sinanga ndimaziwa ndi kumeneko koma i- i- sinanga si- nine ndinali ndikupemphera chisilamu ndiye ife asilamu zimene zija mmene timapi- mmene amapitsira anthu sitimatha ndiye ine chimene ndinaona ndi chachidule kungoti dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera ame kuti anditenge sinanga iwo andipanga kuti ndipemphere ndiye anditenga pamene ndimati ame ndinapanga ame kuyang'ana pamene panali chozungulirachi kumwambaku chi- pa- pali mdima chigilawundichi ndinaona kuti pamene paja palibe nyenyezi zagwirana kuyang'ana pamene paja kuyima ine ndamaliza kupemphera mwina andilankhula basi ino nthawi yayitali nayima ndikuti iyi apa tsopano ndikagona ndinafika nyumba muja kuyi- kutenga mph- nthitizi kuyika pa mphasa paja ndaona ndagona kenaka ndinazusa abambo baba e panopa zimachitika chonchi zama- zimakhala zokuuza kuti mpaka anena zachitika izi izi mpaka panja apa ndatuluka koma apapa zikuoneka kuti ah, basi apita ndati bwanji sumandizusa kuti zimenezo tikaone limodzi ndiye ndikuti zinthuzo zimachitika mofulumira basi ngati ndibwera mtima umangoti ndituluke kuti ndikuuzeni zimakanika zimenezo kuoneka kuti pamene ruspepe imeneyi inathira pompo Eh, zinachitika chonchi kwauzauza anthu pakhomo paja agogo osandiuza bwanji ndikuti ayi ayi amayi kwauza anthu kuti eyi ayi zinali zachangu zinthuzo ngakhale cha abambo anu sindinauze o chabwino zatha zimene pa mtima pa basi nkumakhala anonso pano "Ah, kaya pamene papa ndiye kuti pamene paja ambuye yesu akanabwera zatenga wolungama ndiye kaya ineyo pamene ndikulakwitsa ndipati kaya zikuchitika ndi chiyani kodi ine ndiye ndi chiyani ah, mwakuti ndinakhala ndikuzidandaulira ndekha mpaka sabata inatha kenaka mmaziwa zinthu zimene zija ukaziganizira kenaka zimachoka umayambanso moyo wina basi pamene zinangotha sabata moyo uja umene uja wozidandaula ndekha uja watha ndakhala tsopano kuti ngati munthu mmene ndimakhalira basi ndaphikaso sima abambo aja anadya adya iyi tikagone I- chimodzimodzinso ineyo sinanga chinali chizolowezi mwana akamagona basi kumuchosa bere ndamuchosa bere lija kungomuchosa bere yeti pa sopano ku- u- ondilankhula pa nkhokwe uja anandibwerera mnyumba mwanga kuchipinda ndiye abwera kuchipinda kuja basi akundipanga sopano kuchipindaku atabwera nangoona mnyumba muja kuti mbe kuyera mbe- mnyumba muja ngati mmene imapangira mphezi muja basi ndi akunena kuti ndabwera ambuye yesu andituma kuti ndikutengeni akatani akakutumeni ine ndikuti ah tsiku limene lija ndiye kuti ah, anandisiya lero pamenepa ndiye kuti ah lero ndikamuona yesu uja Ah, anthu am- anthu amangoti yesu yesu yesu ndiye kuti lero ndikamuona awa si amene amalankhula za yesu aja ndi aku- andi- akundisimikiza kuti ambuye yesu awatuma kuti anditenge ndiye kuti ah, lero ndikamuona yesu ndiye pamenepa ndi pamene tsopano ah, nditangokhala ndi mtima woyera mkatimo kuti ah, lero ndikamuona yesu chimene sichina zimandichiti- zimandichi- zimandichitikira ndisanagone kwenikweni ndiye ndinaona pamphasa paja pamene ndinagona paja china chake chinalira ngati panopo ndi pamene ndikuona kuti ndikamayendayenda mwina ndi mwina mugona koma kale tinali tisakuyenda chinalira ngati chopangira mabatani amagesi chija amapanga pa khomachi kuti the chimene chija pamphasa panga paja chinalira the koma the yake inali yamphamvu ndiye chitalira chimene chipamphasa paja the sindinaone kuti nda- ndanya- ndachoka bwanji m'nyumba muja basi ine ndatengedwa ulendo uti ulendo kumwamba ndee ndapita kumwamba kuja ndinayima chonchi panopo pamene ndakhala pa ndatuluka panja apa komano kuyima mmene ndinayimira kuchoka pano ndinangofikira kuti kumene kuja ndayima maso ndayang'ana chaku- chakumene kumatulukira zuwaku cha- chakumene kumatuluka zuwaku ndinayima nditayang'ana chonchi Ndi- nditayima pamene paja ndiye ndinaona kuti pamene ndafika apa ndafika malo enake aulemerero kwambiri mwina musanapite patali kwambiri malo amenewa amaoneka bwanji
kumene ndinakafika kwa ambuye eh Eh, nditakafika kumeneku ndi kumalo kokongola kwambiri kokongolatu kwambiri basi nditayima pamenepa ndiye ndinaona ku- pa- mmene ndayimira chonchi ambuye yesu akhala pa chimpando koma chimpando chachikulu kwambiri kunena kuti ah, ineyo ndinafikira ndi- ndinafika nditayima ambuye yesu akhala pa mpando ndiye muone kuti ah, ifeyo kudziko kuno Ndi- ndi- ndikupereka mwachisanzo choncho kuti kuziko kuno ah, munthu akayima wina akakhala pa mpando ndiye kuti masowa mumayang'anizana chonchi ma- masowa ngati mukuponya chonchi ah, mo- mo- mo- osanyamula ayi, koma mumakhala kuti inuyo mwayima mukumuyang'ana amene wakhala pa mpando amakhala wosisa pang'ono mu- mumasisira pansi chifukwa chakuti uyoyo wakhala pa mpando inuyo mwayima Mm. ndiye ndidakafika kumeneko ine ndinayima koma maso angawa ama mutuwo mutu wangawo mogadama chonchi kumayang'ana kumwamba kuoneka kuti chimpando chachikulu ambuye yesu akhala pa mpando ndiye azikutira kutira zovala za ulemerero za ulemererotu kwambiri ndiye azaza pa mpando paja chitunthu ndiye kuyang'ana chonchi ndimayang'anira patsogolo ndiye nditafika pamenepo anandilonjera mumve kundilonjera kwake ndi kumene mm, mm, mngelo woyamba uja anandi amayimba nyimbo uja ndi am- amayitanira kuti ambuye yesu akubwera ndi uyuyu amene ananditenga mnyumbamu ndi malonje amene ambuye yesu anandilonjera ndafika pamenepaja anandipanga ehe mzimayi wabwera ndiye ndikuti ee ndabwera wamva kuyitana ndiye ndikuti ee ndamva kuyitana ndakuti ndakuyitanani ndi ine ndikuti "Ah, mwandiyitana inu ee no chabwino mwandiyitana inuyo inuyo ndani ndi akuti ngati mumamva ambuye yesu ambuye yesu ndi ine ngati mumamva ambuye yesu ndi ineyo pamenepopo powona tunthu limene lili pa mpando ndi ulemerero umene azikuta pamenepo ndi kuziko kuno mene timanenera yesu yesu a yesu yesu yesu yesu yesu yesu ine ndikuti a a tunthu lake li- ndi limeneli bambo ndinangoona tunthu limenelolo Ah, ndi- ndi- ndi- akundilonjera choncho nditangofika kumenekoko chimene ndinaona pamenepapa ambuye yesu akhala pa mpando ah, pambali pa chim- pa ambuye yesu pa chimpandopa pali pamenepapa chinyali cho- chopopa chinyali chopopa chimene chi- kale limenelolo koma ndi- ndinaziona pena pake sindikudziwa kaya m'matawuni muzilipo chinali chopopa choti ukachipopa fefefe chimapanga fa chim- chi- chigalasi chake chinali chachikulu komano chimenechocho ndi chachikulu ine ndikuyerekeza chopopacho kuti anthu mwina atenge atenge mwina chisanzo chabwino koma chimenechocho ndi chinthu chachikulu chimene kuwala kumene chikuwala apa ndiye kuti dziko limenelili likuwala likuwala pofuna Pamene ndinafika- ma bam pofuna kupereka chithunzithunzi kwa anthu amene akutimva pano Mm. uh, yesu amene mwina mungafotokoze kuti a- an- am- amaoneka motani kuti mwina anthu akhale ndi chithunzithunzi ndi mmene mudaonera
motani mwa- mwa- mwangati mzungu kapena wakuda kapena mukuti bwa- eh, eh, ma- maonekedwe kuti kaya mzungu kaya wakuda uh, ndi zina zimene mungafotokoze kupatula zovala za ulemerero zimene mwanena kuti anali atavala
eh, ah, thupi ilolo lili uko ndi thupi lina lake kuziko kunoko kulibe kuziko kuno ineyo mwina ndakhala ndikuwaona- ndikuonera zina ndi zina kaya amati muma tv kaya mumaoneka anthu osiyanasiyana koma thupi limene ndinaliona kumenekoko ndilosiyana kunja kuno kulibe kuziko kuno loti ndikhoza ku, ndikhoza kunena kuti ndi mzungu kaya ndi mkaladi kaya ndi mmwenye kaya ndi ayi zimenezozo kungokhala chifukwa chakuti kuyerekeza kwake kundisowa koma ndinene kuti ndi anthu ofira osati akuda oho ya nde pamenepaja panali chinyali chija chopopa chimene chikutenga kuwala kwa dziko limenelolo chikuwala chi- chiku- chikuwalitsa ndi chinyali chimenechocho nde pali ambuye yesu panali chinyali ichichi chimene chawala chikuwalachi nde pambalipa panali mngelo uyu uyu uyu amene ama- ama- ama- amanditenga kuyambira nthawi imene amanditenga ija kuzafika apa ndinamuzindikira kuti amene wanditenga uja ndi amene yuyu chifukwa anayima nane ine nkuzayima chochi ndiye muja amandilonjera wamva kuyitana iye ndamva kuyitana ndakuyitanani ndine o inuyo ndani ineyo ngati mmamva ambuye yesu ambuye yesu ndine pamenepo ndinachita mantha ndinachita mantha kuona kuti eh, eh, eh, eh, eh, abale kodi thunthu lake ndi limeneli ife kumene kuja basi mangoti yesu yesu yesu yesu eh, olo amenewo atabwera kuti yesu azabweranso pa dziko lapansi pano ndikukhalanso pa dziko lapansi pano Eh, eh, eh, amene wawa azakhala nyumba yake yotani angakhale nyumba yake yotani nanga pa khomo angalowe bwanji chifukwa bambo osanamizana inuyo kuona mpando umene ana- anakhala zovala nkupon- nkufika pansipa pansipa pa mpandopa inuyo kumayang'ana ngati mukuyang'ana mtengo wa bulugamu inuyo inuyo mukhoza ku- kugoma koma ndi munthu mmodzi amene wakhala pamenepo ka ndiye anandipanga kuti ndakuyitanani ndine ndayitana ineyo kuti ndikutumeni mukayende dziko lonse lapansi mukafotokozere anthu kuti ine ndikubwera posachedwa kuzatenga anthu olungama koma oyipa azasala kugwirizana ndi nyimbo ija ine ndinayankha unyota oh koma mmene mukuonera dziko lakwa- la- lapansi la kwathu lija mmene mukuonera kumene kuja ine kuti ndikangoti ayi ayi andituma ambuye yesu mwakuti mwakuti wani ineyotu ndi msilamu mmene mukuneneramu ndiye iwo amandiuza kuti ndiyambe lachisanu loweruka lamulungu ndiye ndinauza kuti ah ineyo sindingathe kukwanisa wani wani munthune ndiwosaphunzira komanso mmene mmene ndililimu mukunena kuti ndikayende dziko lonse ine mmene ndililimu ndi mmene ndilili panopa chovala changa ndi chimenechi chofunda changa ndi chomwechi ndi mmene ndilili dziko lonse lapansi sindingathe kukwanisa ndilibe cha ndilibe ma- mayendedwe aliwonse ndilibe ndiye ambuye yesu anandipanga kuti ah, pamene ndakusankha iweyo kuti ukayende dziko lonse ndiye kuti ine china chilichonse ndikuchiziwa iweyo ukayenda chifukwa kumeneko kuli anthu anga amene aka- akayendese nkhani imene azikakupasa mayendedwe uzikayenda ine ndikuti ah, ee chabwino komanso ine mukhoza kundituma chonchi koma osaphunzira ine ndika- ndizikawuza anthu ambuye yesu akubwera eh, ku- mwakuti mwakuti mmene mukundiwuzira apapa ndiye anthu azikanena ati ine ndi ndi ziwanda eh, ena amati ziwanda komanso kwathu ku- ku chisilamu timati majini were wakulwala majini werewo we mwanja wakulwala majini akasawapikanila unejo tingawe mpela jwatende chichi tingawe mpela jwapambwane eh, ndikakhala ngati munthu wozerezeka basi you know eh, achiloleji eh, komanso anthu amalankhula kuti izizi nthawi yomaliza azabwera aneneri wonyenga ine ndiye ndizikakhala ngati mneneri wonyenga zimenezozo ine ndizikakhumudwa nazo bwanji wosapasa anthu amene anapita kusukulu amene amawerenganso mabaibulo eti makulani maba- mabaibulo amawerenga mwina ine ndizikauza anthu zosemphana ndi zimene mukundiuza zikatha bwanji ayi ayi iwe uzikangonena zimenezo anthu awo anthuwo ndi amene azikamva zimene ukulankhula ndawuza ah, oh, chabwino nanga ineyo ndimapemphera lachisanu loweruka la mulungu ndiye ineyo ndikamwalira ndiye maliro anga azayimbira ndani nde anandipanga kuti ya chimene chocho dziko la, la, la kwanu lija inetu ndinali konkuja dziko la pansi lija dziko la pansi kunokotu si pansi kunoko ndi kumwamba kumene wafika kuno ndi kumwamba levulo ina kunoko ndi kumwamba koma ku levulo ina mm? ndiye kumene kuja chimene amasamala kwambiri ndi kukhala ndi abwezi pamaliro maliro anga adzandipempherere kumapanga uchimo koma kusamala z- z- z- tsiku la maliro kodi ndikuuze mzimayi chimene chimachitika munthu akamwalira nde ndikuti ayi iweyo ukusamala zomwalira kodi iweyo utati pena pake ukuyenda china chake chakudya maliro ako angapemphere ndani nde ndikuti palibe nanga utati ufere pa nyanja angakupempherere ndani nde ndikuti palibe e, akwanu ajatu anthu akumudzi kwanu ku dziko lapansi kuja amasamala zimenezozo amasamala maliro sasamala ubale ndi mulungu kuli bwino iweyo utumikire ukatumikira kunoko uzandipeza anthu akunja ajatu kwatu kwa- kwanu kuzimu kuja anandilankhulatu Eh, a- aziwanda amenewo eh, ya- ya- amenewo akufuna ku- kungodzilemeresa iye akufuna ulemerero ayi akufuna zaku koma china chilichonse ku dziko lapansi kuja ndichanga ndichanga ndithu koma ine sindinalimbane nawo analankhula zonyoza koma sindinalimbane nawo chifukwa ndikanalimbana olo ndikanabwezera anthu amene ajawo kunoko ine sindikanabwera koma chifukwa chakuti ndinasankha kukhala chete ndikumapanga zimene ndi- ndatumidwa ndi atate wangawo zimenezo zimenezozo ndi zimene ndi- ndimachita chifukwa ineyo panopo ndikubwera pompano kukwatu- kuzatenga anthu olungamawo oyipa asale nthawi yake yasala pang'ono mulungu akangondituma ine ndikubwera kuti "Ah, ah, ah." ndiye mukuti mulungu akakutumani a- akakutumani ndiye inuyo mukundiuza kuti mulungu akakutumani mubwera mulungu ama- amakhala kuti tsopano timati ndikamalankhula chonchi mmene ndikulankhulirana ndi inuyo si inuyo pamenepo mwakhala chete simukula- simukundilankhula Eh. mukakhala chete ine ndikulankhula eti Mm. ndiye kuti ine ndima ndima sinanga ndinali nditayima kumalo kumene kujako ndiye ndikamalankhula ndima- ndimagwira m'mawondomu kuwerama nkhopeyi kuyibisa pansi kuti amene achikulira aja ndisamaone ndisamayione nkhope ija ndiye ine ndimagwira m'mawondomu nkumalankhula nthawi yayitali imene ndikulankhulayi ndiye kuti ine nda- ndawerama ndagula- ndagwira m'mawondomu ndawerama chonchi ndagwira m'mawondomu sindikuona nkhope ija ndiye iwowo akamalankhula akulankhula ndiye ine ndimazusa mutu wokhawu ku- kuzutsa mutu nkumasu- kumatembenuka chonchi kusuzumira mobera ndithu kunena ah, mumtimamu nkumalankhula cha umunthu nanga kuti ah, komano inu akuti ambuye yesu ambuye yesu abale kunja kuja timalankhula ife monyozesa kwambiri yesu yesu yesu thunthu lake ndi limeneli alankhula lankhula ine pamenepo ndazo- nda- ndazolika ndikulankhula koma mobis- mo- mobisa nkhopeyi ndiye mmene amanena kuti ayi ineyo ukawuza anthu kuti ndira ndikubwera kudzatenga anthu olungama komano ndikuwuze chimene chimachitika munthu akamwalira oh chabwino munthu akamwalira mumawuza asheye bwerani a abusa bwerani maliro akulemekezani ayimba usiku wonse ayimba usiku wonse mmawa wake akutengani kayikeni pamene mukungotulusa mnyumba muja kungotulusa mnyumba bokosi kuyika pa, pa, pa, pa bwalo paja kuti ayambe kupemphera pa bwalo paja pamene paja mthenga wa mulungu ndimatumiza pa dziko lapansi paja nkungotenga kalata yayikutali chonchi chikalatatu chachikulu nkuchitulusa chikalata chimenechi kumpasa ngelo uja kungotuluka kwa mnyumbamo kufika pa bwalo paja ngelo umene ngelo amene uja amampasa mwini wake kalata muyembe nalankhula kunena kuti munthu si uyuyu wafayo ichi chichiuluchi ayi munthu ndi amene ine ndikulankhulane uyuyu amalankhulana ndi amene ajawo tsopano apapa ifeyo kwa ifeyo kwatha tsopano munthu wa ifeyo amene tikumuona kuti munthu wagona wagona koma kalata ija akubwera tsopano kumpasa mwini wake amene akulankhula ineyoyo akundipasa kalata pamwamba pa bokosi paja ndakhala pamene paja ndikulandira kalata iyi ndiye pa kalata paja zonse zimene tina- timachita zonse zimene timachita zija zimakhala zikulembedwa zikulembedwa zikulembedwa zikulembedwa zikulembedwa zikulembedwa komano chimene tikuyenera kusamalisa kwambiri mwina tikhoza kukhala ngati kuti panopa ndikuulula mayeso kwa anthu amene tili pa dziko lapansi ndikuulula mayeso eti zimene anandiuza ambuye yesu eni akewo pamene paja kalata ija chimene chimachitika nchonena kuti zonse zija zimene tikuchita zija zikulembedwa ndithu za tsiku ndi tsiku zintchito zathu zija akuzilemba ndiye tikangomwalira imfayo imfa ndi imene imatenga kwambiri ah, ndondomeko ya machitachita anga chifukwa imfa ndi mulungu sinali sinali yokhazikika pa munthu mulungu sanayilenge imfa pa munthu popanga china chilichonse mulungu anachipangapanga anachipangapanga zonse kuzipanga koma atayipanga imfa Mulungu- munthutu asanampanga akuti munthu atasanampanga anayipanga imfa ijaso kukhala potero zimatenda zonsezi anazipanga kale sikuti zikupangika pano azimene tikudwala makorona chani ayi zinali zokonzakonza kale imfa inali potero ndiye chimene mulungu amafunisisa kwambiri pa ifeyo nkuona kuti kodi munthu wafera chiyani amafufuza chimenechichi mwinanso ngakhale anthu mwina apolisi ena ndi ena amakhoti amafunsa zimene kaya mafumu amafunsa kuti aone munthu uja awiri awiri ligongo lakuti amve kuti kodi mwa- munthu afa chifukwa chiyani ndiye ifeyo ngati tachita uchimo tachita uchimo tachita uchimo chimene tingaone kunena kuti ee panopo ine masiku anga ndi zaka zanga zikuoneka ngati zikusendeza apapa ngati uli ndi mwayibe pa moyo wako kuzi- kuziyang'anira kunena kuti apapa nthawi imene yasalira usogolo ndi yochepa tiyeni tipange tisinthe zonse zija tetezo pano ndi moyo wolapa chifukwa imfayo ikabwera i- i- imalankhula yokha akumayifufuza imfa ija pa munthu amene wolandira boko akulemba imfa kuti kodi munthuyu wafera chani ndiye achani kacha aku- akudziwa kunena kuti o munthu uyu wafa chifukwa cha chigololo ndiye akulemba za chigololo U- munthu uyu wafa chifukwa chakuti anapita kukaba ndiye akulemba kuti munthu uyu wafera chifukwa chakuba munthu uyu wafera chifukwa cha ufiti ndiye ndazuka kumene kuja ndinabwera ku dziko lapansi kuja ndiyambe kutumikira Ei, ndiye msilamu ine mwakuti mwakuti ndiye N- ndinachedwa mpaka chaka chinatha kenaka ndinayamba kudwala chibayo ndayamba kudwala chibayo mpaka zaka zitatu ndayamba kudwala ziba- chibayo chonchija zaka zitatu ndawonderatu osagona mangogwada kukhala kugwada kukhala basi kenaka basi ine ndikuona kuti iyi nda- nda- ndapita kuchipatala kuchipatala kuti aa sizikuthekatu izi ngati zingakhale choncho chifukwa matendawa abwera panopa tikumva m'mabukumu abwera kuti kwabwera matenda awo oyipa tsopano ndiye zikufunika mupite kuti tikutumizani mupite ku- kumangochi akakuyezeni matenda a Edzi awa kunoko asanayambe nthawi imeneyoyo ndiye mupite kuchipatala koma iwo sanandiululire zibe koma anangonena kuti mupite kuchipatala akakuyezeni inuyo ndi bambo kuti aone- tikaone kuti ndi chani o chabwino ndiye tiku- tikuta- tiku- tikulembani ndiye tikuyitanani poti panali pafupi oho chabwino tapita ku nyumba nangokhala masiku five days kenaka abweranso mngelo uja mngelo uja amene anazanditenga mnyumba mwanga muja amene apita kwa ambuye yesu uja mngelo uja wabwera akundiuza kunena kuti eh, chimene chinachitika choti ndabwera kumene kuja ndikuoneka kuti ah, ndakhalapo bola pang'ono ngati masabata awiri ndakhala bola then kuti ah, munthu une ndimaumba miphika ndakhala zaka zitatu osagwira ntchito ina iliyonse bambo ndi amene awawa amangonditengeratengera mmankhwala mmadziwa eti ifeyo anthu osa a- anthu achisilamu nthawi zambiri timati ah, mwina titapanga chonchi tithamangenso pena pake iyi ti- tithamange apa mwina munthu akhala bwino timakhala zili choncho ndiye basi kenaka za- zachitika zimene zija kuona kuti ah, apapa ndakhala ndi sabata ziwiri ndili bwinobwino ndauza ananga mukatenge dothi mupondeponde ndiumbe miphika apapa ndikuona ngati mkatimu kamoyo kalipo koma ndina- ndinatheratu kuti moyo chibayo kudya koperewera kugona pasi ali mpaka zaka zitatu nditawonderatu kusala mafupa okhaokha basi ino ndikuti "Au, anaja anapondaponda ndiumbe chani miphika ndigulise tsopano ndiyambe kutani kuyenda o chabwino basi pamene paja ndaumba miphika ija kummawa kumene pomakwana madzulo iyi kusaka madzi ndikagone usiku andibwerera ngelo uja mzimayi ndiye ndikuti iye iweyo akusi- akusiya masabata awiri ambuye yesu kuti iweyo uone kuti kudwala kuja ukudwala chifukwa chakuti iweyo siukutumikira anakutuma kuti uyambe lachisanu loweruka la mulungu ndiye iweyo siukupanga zonseziya lero wapita ukatengesa dothi uko kuwumba kuyambira mmawa kuwumba mpaka pano ukuona bwanji ndiye ineyotu apapa ambuye yesu aja amalankhulana naye uja andituma kunena kuti ndichose mphamvu zimene mukuumbira miphika komanso akuti simulankhula komanso simudya mpaka 12 mpaka 7 days zimenezo zichitika koma munthune ndapheratu ndiye ndikubwe- akubwera ndi mawu amenewo ndiye ndinayankha ngelo uja ndinala- ndinayankha ndimalankhulana naye ndiye ndinapanga kuti a ineyo mukuziwa ineyo nditapanga zimene zija ndawonadi kuti ineyo ndavutika nthawi yayitali koma apapa mmene zilili ndawona bola ndipo chake ndapanga pulani pakhomo pano papezeke chakudya komanso salutu ndiyomweyi mumaganiza kuti kunz- kunzikiti imafunika ndivale salu ina ndifundire nanga salu imodzi yomweyi ndigon- ndiku- kufundira yomweyi yama- yamikozo ndiye lero ndichapa mawa ndipita kunzikiti komano yaku- yakumutu ndilibe komanso mawa ndipite kuchalichi sina loweruka la mulungu ndipite kuchalichi salu imodzi ndimaganiza ndiumbe miphika ndikaumba miphikayi ineyo ndi akandigula ndikagule zovala kwina tipeze zakudya pakhomo pano mukuziwa mukuonaso mmene zilili ndakuti "Ah, zimenezotu ukanapanga bwino iweyo ku- kuona chila sabata ziwiri izizi iwe kungoyambapo nkumabwera kumene kumapanga izi koma ano panopo ineyo ineyotu akandituma kuti ndipite kwa munthu ndikatenge zakuti zakuti ineyo sindimabwerako chifukwa ndimaopa kundiganiza kuti nda- ndacho- ndabwerera panjira koma ine ndi munthu wokhulupirika ineyo chimene ndingapange ndichosa zolankhulazo ndichosa siudya siumwa siulankhulanso ndi munthu mphamvu zako zimenezozo panopo mphamvu zandiuza kuti ndichose basi kungopanga nalephera kumudandaulira ngelo uja zinakanika basi naona kuti ah, mwina talankhulana zathu atala titatha kulankhulana ndinadzutsa mnzanga uja bambo ndikuti iti apapatu ngelo uja anabwera ndi akuti mphamvu achosa komanso akuti sindilankhula akuti sindidya akuti mpaka masiku seven ndauti aa ee a basi basi tiona kuti ti- zizikhala bwanji o chabwino kwacha mama wasinanganya ni munthu achigonera pa zaka zonsezi bambo anapita kumunda kupita kumene kuja aweruka akubwera kuwafunsa ana esta ee mayi anu ali kuti akumba miphika ati a lero chichere sanatuluke sanatuluke e bwanji kaya ali nyumbamo kuwalankhulitsa sa- sakuyankha koma kumva ndimamva bambo ajatu abwera mnyumba kuchipinda kuja mwana amati akalira ndimuyamwise ndapasa azinzake kupanja azikasewera naye ine ndili mnyumba basi akubwera mnyumba muja kodi mama aboyi eh, uli eh, eh, anangoti mama aboyi mama aboyi ine kwa- kuyankhula kuja ndikukanika kuti ndiayankhe kukanika Ah, munthu uyu nthawi imene ndinalankhulana naye tsopano ndi abambo omwewa sindikuwayankha bwanji basi tsopano ni kuti tuyelera ichiyene kunena kuti ndiye kuti zimenezija zoona zimene amandiuza zija eh, eh, mpaka zachitika chonchi ah, apapa ndiye kuti mwina apapa sizinathe kuchita bwinotu apa bola tikanadikira ah, koma kunifika kumene kuku ah, ah, bwanji basi abaaaaapaja okha kutuluka panja aphika zakudya nakubwera kuti ayike pamene paja ine kudya ndi- kukanika mdzanja ali kuti ndiyike pakamwa kukanika kuti ah, kukanikiratu nakhala zuwa tetetete lalowa lina labweranso lachiwiri lalowa lachitatu labwera usiku andibwereranso ngelo uja akuti mzimayi nde ndikuti ee ndi akuti kodi pamene wagonapo ukumva njala nde ndikuti a njala sindikuyimva njala sindimayimva ayi njala sindikuyimva ndi akuti ayi munthu sangakhale ndi moyo chifukwa cha sima koma mawu a mulungu basi munthu uja watani mawu aja mawu aja apita ine pamene paja njala sindikuyimva siku lachitatu lachinayi pamene limakwana lachisanu bambo ndimati ndikayang'ana panja pano siku lachitatu loyamba ndinatuluka kupita panja kukakoza lachiwirinso ndakakoza lachitatu mkozo uja unasiya mkozo uja osakozanso basi ine kukhala m'nyumba muja ndakhala tsopano m'nyumba muja osatuluka lachisanu ndikuti ah koma ndikungoona m'nyumba muja in- ife tima- wetu kuti atili kundu bulu yeti komano achichewawo amati mumati kaya mumati nkhungu nkhungu kaya zo- zinapanga mbuu zii eh zimene zija zapanga mbuu panjapa ine natuluka kugwera kugwira khoma chifukwa mphamvu zija achotsa nagwira khomali kuyenda pang'ono pang'ono ndili mkatikati mwa chifunga muja mmene muja ndatuluka kufika panja chifunga chokhachokha ndiye kumene ndimakhala kunsewuko munthu akamadusa munsewu wapanji- wapansi ngati akuthamanga Wapa- wothama- wapanjinga paja ngati akungothamanga mwaliwiro moyendetsa moyendetsa kwambiri ine ndikuti mayi koma ndiye ndifa ambuye chonde ine mukhululukire ineyo apapa kungoti mundibwezeretse mphamvu mundimasule chimenechichi chachitikachi ineyo ndizakutumikirani olo anthu azalankhule bwanji koma ineyo ndizakutumikirani ineyo mundikhululukire e basi mundikhululukire sikuti njala ayi koma ineyo moyo wanga mundipase moyo wanga mundibwezeresenso moyo basi ndikungolankhula pepala ila ambuye chonde chonde mungululukire une ngasindendela soni chonde mungululukire

iyi ndikatenge masawu panja ndinafika pa mtengo wa masawu kuti ndiyelame chonchi ndiyelame kuti ndi- nditole sawu pansi bambo kuyelama ndinatha kuyelama koma mkono kuti ugunde pansi kuuletsa mmenemo nditauma ineyo ngati kuti nga- ngati ndi chitsulo kuongoka ine ndaongoka bwino bwino mayi mayi mayi ine mayi ine ndiye kuti ndifa ine chikuchitika ndichani inetu apa bola ndingogwada pansi pa ndiziponye pansipa ine bambo nangoti wodi ndiziponye pansi kungoti ndigwade chonchi ndiziponye pansi ndalimba ine ngati chitsulo ndikuti mayi mayi ine ndifa ambuye mundikhululukire chonde ambuye ambuye akulungwa mungululukire ine mungululukire mungulu ndikhululukire basi ndachoka pamene paja ndikuti ah panopa ku- kuyelama zakanika kuti nditole sawu komanso kuti ndigwade ndiziponye pasi zikukanika Ah, ndizi- ndizipita m'nyumba ndikagone ndikupita m'nyumba ndikagone pamphasa paja bambo kuzipinda bwinobwino ndagona bwinobwino ndikuti mayiyo ndekuti ndifa ine mayi ine ndachoka pamene pajaso ndazuka pang'ono pang'ono mnyumba mwanga munali thumba la mtedza ndiye kuti kuyelama sindiyelama ndiye kuti ndikatape chiyimire mkamwamu ndingotafuna zimene ziku ndili muli- ndili mchifungamu zichoke chifungachi njala ayi njala ndiye kuti kunalibe koma zochitika zimene zikuchitika mayi ine ndifa ndinapita pa thumba la mtedza paja ine kuti nditenge thumba la mtedza ineyo mkono wanga akundipanga wina kuti "Shh, kundiletsa kungondipanga osandipanga hey ayi koma kundipanga ishi kundipanga ishi mkono uwu ndikuti aa kuyang'ana m'nyumba muja ndili ndekha ndekha mayi mayi mayi mayi ineyo kuti ndapepesa ine ndapepesa ndikutero basi ndikuti a ndekuti thumbali ndinalitalikira kuti nditambasule mkono nditape chonchi zikukanika bora ndiligunde thumba- thumbali bambo ndinaligunda thumba lija ndi mimba yanga kundigu- kuligunda ndi mkondo uku- ukukanika uja kuti ndisatenge kubwerera kunkhwapa kuti ndingotengera pa nkhwapa apapa ndiberere nditapire pamene pa mteza nditafune bambo nditalikwa- nditakwapatira mthumba la mteza lija kuti nditape chonje anaupanganso mkono ngati kuti samaugwira koma makungopanga shi umene umapanga shi kubwerera mbuyo ine pamenepa ndinangoti ambuye kufuna kwanu kuchitike sindiyeseranso kudya china chilichonse basi komano chimene ndikupempha mundibwezere moyo ndinachoka pamene paja kukagona bwinobwino la five la sikisi sinna- sin- sinnatuluke anthu anayamba kuyi- kuyi- kuyitanizana tsopano chemwali achi anachokera ku ulongwe kubwera basi iyi tamva kuti amayi bezawo tani amwe aku- akudwala apapa tiyeni tikati tikaawone wo chabwino abwera kumene kuja kunyumba kuja kumalankhula anthu aja ine kumangowayang'ana basi ndangosanduka chidole kumangowayang'ana kumangowayang'ana ndakunena kuti a basi apapa chimene tingachite kwasing'anga ayi tiyeni tipite kwa sheye tipite kwa sheye kuti akakupempherereni ndiye tione kuti kodi zimene zikukhala bwanji chabwino ndinayenda wopanda mphamvu kuti wozikoka uja sinanga mphamvu anachotsa pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono mpaka kukafika kumene kunali asheye kupita kumene kuja nde kuti sapato ndinazivulirapo amene akundivulisa sapato osamuona andivulisa kumene kuja sapato ndinayenda mtunda umene mpaka kukafika pamene panali asheye paja pamene paja ndakhala pansi chemwali akuwaso akuwalongosolera kuti akhangawa sakulankhula adwala zaka zitatu koma pamene afika pa lero lili kuoneka ngati la seven seven yake yakwana tsopano ngati imene analankhula ija ngelo uja lero ndi tsiku la seven koma ndimene alili mbata kungoyang'ana ndiye asheye kuti a ineyo izi kuti ndiziyang'ane mmalemba palibe ufiti komano mzimayi uyuyu akuoneka kuti ali ndi wasiyi ali ndi uthenga umene anatumidwa munthu ameneyo kuti atani kuti aliuze dziko atiuze ifeyo koma awawa akuopa sa- sakunena iyiyi ife timati nazili yamangika pa mtima pakepa pamenepa apapa ife ti- ineyo amama ndikungokupemphererani kunena kuti inuyo kuyambira lero si lero lachi- lachinayi eh, lachisanu mubwere kutchalichi kwathu mutiuze kuti kodi mulungu anakupasani uthenga wotani tiuzeni ife musaope inuyo mulankhule mukalankhula inu zakuchokani zisala ndi ife mubwere basi sanandipasenso mankhwala ena aliwonse sanandipasenso koma kungolankhula kumene kuja zimene ndimakana ine kuti kuchisilamu sindingapite kuchikhristu sindingapite ndizikhala ngati ndikusokoneza asilamu kumaka- kumakalimbana ndi akhristu akhristu kumalimbana za, za za za asilamu ngati ndikusokoneza ine ngati ndikusokoneza chifukwa chakuti chimene ndimakana ndi chimene chinamanga pa mtima ndiye asheye kuti a mubwere mmawa kudzatani kuza kuzatiuza zimene tizapemphera pemphera ife tizakupasani mm, mm, nthawi yoti tatiuzeni kodi kodi mulungu akulankhula chiyani pa moyo wathu ndiye ifeyo mudzatiuze zoyenera kuchita inetu bambo pamene paja akunditenga chemwali aja atiyeni kungochoka apa kuzafika pamene panali sapato paja bambo pamene paja ineyo kuyenda mwandawala ngati kuti ndadya sima mphamvu zije zangobwera ngati munthu wosadwala ngati munthu wabwino ine kuyendatu ndawala kumayenda mumseu chemwali anayenda wambali nkuchita kuwauza anthu pamene akuyendera amayi a chemwali aja ndiye kuti amene aja akuyenda tsopano chizumbazumba amene aja akuyenda mwa chizumbazumba amene aja basi ukaona kuti anthu athamanga apita kunyumba kwanga andizungulira bwanji ine ndikuti a palibe kanthu ati "Ah, tikuphikirani sima ndikuti ayi tsopano pamenepo kadzuwa tikalowa ndikuti a mungu ndiphikira phala basi ndimwe phala pamene ndimaphika phala mayi anga uku akuphika kasima akuti ndikadya phala mwina ndidye sima mwina ndikamafa akuti ndife muja m'mimba muli sima inetu bambo ndikafika apopo mwina chifukwa cha nthawi kaya mundiwonjezera ndinuyo koma kuchoka pamenepo ndinayamba kulankhula tsopano ndinayamba kutumikira basi nkuonanso kuti ah, zoumbiya zija sindinaumbenso basi nayamba kutumikira basi ndinangotumikira kuti tsopano apapa kaya anthu alankhula bwanji amalankhula zambiri kuonena kuti zimene anthu amalankhula kenaka anandichosa kumene kuja mulungu kudzandisiya kunoko kumene ndikukhala kuno ndi malo a ankolo anga amene anabwera kudzandipanga kuti muzikhala kunoko ine ndikupita kaye kumudzi ndikumakhala kunoko kuphiri kuno chabwino tsopano kuchokera nthawi imeneyo nkufika pano uh, zinthu zimene mungathe kuzitchula zimene mwachita mu utumiki wanu uh, ndi zotani zimene mungathe kuzitchula kuti anthu a- adziwe nawo eya kuyambira nthawi imeneyo ndinayamba kuyenda chifukwa kuyenda kwanga sindimayenda kuti ndikungoyenda ayi munthune ndimakhala kuti ndikulankhulidwa ndakhala ndikulankhulidwa mupite kwakuti ndayenda kupita ku- kuzi- kunoko kumene ndayenda ndayenda maboma ambiri kundituma ndi zifukwa kuti mupite kuti mupite ku mchinji ndinapita ku mchinji mupite ku kasiya ndinapita ku kasiya mupite ku mzimba ndinapita ku mzimba ndipite ku, ku, ku mzuzu ndinapita ku mzuzu ndi ku nsanje ku chikwawa ndinapita ku blantyre ku zomba ndinapita monsemo amandiwuza ndi zifukwa zake kuyambira pamenepo ndinayamba kutumikira kutumikira mmenemo kutumikira ambuye akuti ambuye akuti mwina ndi zifukwaso zina zonena kuti monga ngati ku mchinji anandiwuza kuti muthamange sangasanga mupite chifukwa chakuti zi- kuyendaku tsopano panapezeka anthu ena amene ndi- ndinalumikizana naye mwana wanga atabereka panjira ndinanena kuti ah mwana wanga wabereka panjira ndipite kuti ndipite kuchipatala kuti akamuone ngati mwina akhoza kusalidwa ntchembere yangayo ndiye nditanyamuka pamene paja kupita kuchipatala adokotala atamuona kuti a basi mwanayo wali- ali bwinobwino mungodikira kuti mmawa mutuluke o chabwino kumene kuja adokota aja atamuthandiza thandiza anesi aja napita pakhomo pawo paja amadya sima atatha kudya sima anawerenga baibulo amatenga anatenga baibulo kumawerenga ndiye ndinawuza ineyo kuti "Ah, ineyo ambuye anandituma Kuli bwino apapa pamene ndakuonani patira ndikufotokozereni zimene zinachitika ah zinachitika choncho e ayi ayi basi apapa ndikupa mubwere kwathu Ni- ah ndibwera kwanuko koma chifukwa chakuti apapa sikanayo akachira ndikapita ku nyumba mwina ndikaonewone timaganyu abambo akawotcherese chani akawotcherese njinga inaduka ndati ah ndalama iyi yoyambirira kwambiri nditatha kuzunguliratu ndalama imene anandipasa amayi amene 350 mu nthawi imeneyo kuti mukawotcherere njinga abambaja anakawotcherera njinga kwa akapire basi kenaka kunditengera ulendo kwa akapire kuja kwa kunyumba kwawo kuyamba kumene kuja kute- kundi- kundi- ku- kufotokoza kenaka kulilongwe akulilongwe ndi awa mpachibale nkumandiuza kuti sopano apapa inuyo akamakutumani kuti mupite kwakuti muzitiuza ife tizikupasani transport ndimene anandiuza sopano tapitani uku ndi mbali yaku mchinji mzibambo waku mchinjiyo amafuna kuzipha eh, amafuna kudzipha ndiye chifukwa cha chimenechocho ineyo ndi, ndi, nditangogona mwana wanga wabereka kumene ali mnyumba mmawa akutitulusa usiku wokagona ku nyumba anandibwera mupite ku mchinji mukamupulumuse mzima- mzibambo amene afuna kuzipha ine ndinapita kumene kuja zina lake ndilakuti lakuti ndinapita kumene kuja kwa ayitana asisi aku lilongwe kuti andabwera mundipase transport akuti ndipite ku mchinji ku- ku- ku mchinji napita kumene kuja basi kukapeza kuka- kukapeza abambo amene aja mose munayenda bwino bwino ndi amandiuza kuti mutsikire pano pamene ndikutsikirapo ndiye kuti amene ndikumufunsayo amakhala yemweyo basi upita kunyumba ukafotokoza ndachokera kumangochi ndi nkhani yakuti yakuti ikuti bwanji kumzuzu chimodzimodzi pa mwina ndi mwinamo amakhala kuti akundituma mauthenga osiyanasiyana ndiye ndakhala mmene muja ndiye chifukwa chakuti anthu ndi utumiki mmene ndimatumikira ena adandiuza kuti "Ah, bwanji mungotijoyina ine ndimati ah chabwino ndikujoyina ndikati ndikajoyine mpingo uja amandiletsa basi ayi ayi mu- mukuyenera kubatizidwa sinanga mwachokera kuchisilamu ndikubatizeni basi kuti ine ndivomereza o chabwino kuti a- a- ndizapite tsiku lobatiza lija mngelo uja anandibwera kunzandibati- kuzandilankhula kuti musapite kumenekoko kodi iwe sukuziwa kuti tsiku limene lija iweyo anakubatiza nde ndi tsiku linatu limenelo nditagona ndinaoneka ngati ndili ndili pa ukwati pena pake ndiye ndavala velo ndiye ndi- ndakhala kuti pambalipa pali munthu amene ndapanga naye u- na- na- ndikupangisa naye ukwati komano chovala changachi chinali cha madontho madontho cho- chopangidwa magazi ine ndiye ndimaziganiza kuti "Ah, ndi- kuchipanda kundiululira mngelo uja ndina- ndimakhalabe mu- muchimbulimbuli chovala changachi chinapanga magazi bwanji ineyo ngati ndinatayapo mimba ngati ndinaphapo munthu chimene chiku- chikupanga magazi bwanji ndiye ndimakhala choncho tsopano munthu uja atabwera akonkuno kumudzi kuno kuti ndi- mu- mukuyenera kuti mubatizidwe ndiye mngelo uja ndi amene ananditsimikizira kodi iweyo ukuti akakubatiza akakubatiza iweyo ndani kodi iwe sukudziwa kuti ndi mkwati wa ambuye yesu sukudzi- sukudabwa tsiku lina iwe sukuzindikira kuti tsiku lina unavala chovala cha magazi thupi- chovala chako chinali cha madontho madontho cha magazi basi ine pamene paja usalole amene kuti akubatize wafotoko apase mavesi awo kunena kuti awerenge ah, ah, 1 akorinto 1 kuyambira vesi 17 ayimalize yonseyo Eh, asakuone mmene ulirimu anthu akuona kuti iweyo ngati munthu wopusa koma chimene chili mwa iweyo ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri pa dziko lapansi pano ndiye iweyo usalole Am- am- ambuye yesu anakubatiza kale inetu bambo pamene paja kudzuka anthu aja anabwera kundilonjera bwanji ti- bwanji ti- tipitanso kumaphunziro nauza kuti "Ah, ine ayi angondipatsa mavesi awawa kuti muwerenge atawerenga mavesi aja basi anapita ndiye kuti ndakhala ndikuyenda kuyenda kuyenda kenaka ndimafunitsitsa kwambiri kuti ndizilowa m'mipingo ya anthu kenaka amandiuza kuti ayi usapange zimenezozo ayi Ni- ndi zifukwa zake kuti usapite kumeneko ngati tsiku lina ananditengera mpingo wina ndimati ndikapemphere ndiye ndi kuti ndikapemphere kumene kuja usiku anandibwerera mngelo uja akuti tiye utenge chidebe ichi ndinatenga chidebe kupita kuti ndipite kumjigo kupita kumjigo kuja ndinapeza anthu azaza pa mjigo paja mfolo koma madzi akutengera mdengu ndiye amati mpope uja umatuluka kwamba- kwambiri madzi aja faa dengu lija lazaza kuti anya- anyamule munthu ayike pamutu madzi aja am- ama- amatuluka mma- mmaujeni mne- mne- mu- mudengu muja kuti ayike wina basi samachosa amayika anthu atatu mfolo uja sumayenda ndiye akundipanga kuti mzimayi kuti "Eh, kodi madzi amatengera mu dengu ndiye ndikuti ayi amatengera muchani kuti muchani muchi- muchidebe ndati o chabwino tatenga chidebe utungire madzi ndinatenga chidebe chija ngati ndikutungira madzi ndiye anandipanga kunena kuti anthu ambiri akumapemphera chimene akulinga ndi kusa- kusangalatsa miyoyo yawo kapena kukhala ngati kuti iwowo ndi wopemphera koma ubale ndi mulungu palibe anthu awawa amakhala ngati akute aku ma, ujeni a- amakhala anthu ngati wotengera madzi mde- o chabwino tsiku lina ndati "Ii, ndika- ndipite pena pake ndikapemphere ndikajoyini ndika, ndika ndikulinga kuti mmawa ndikajoyini anandibwereranso mngelo uja akuti mzimayi kumene uja usapite kodi njuchi pamene zimalowa mu mtengo chibowo pa mtengo uja anapanga ndi munthu kapena anapanga ndani kuti ah, umene uja unachitika chonchija koma ndikukhulupirira ndi mphamvu ya mulungu ndiye tiyeni uzitumikira mpaka nthawi izakwana yoti iwe uzakhale pa, pa, pa, pa chipembedzo basi ndiye tinakhala chonchija nakhala nthawi yayitali basi kenaka ndi pamene tsopano amandilamulira kuti ndikuyenera kumapemphera koma ndakhala ndikuyenda komanso ndikuthandizana komano ndili kumene kuja kumwamba kuja anthu ambuye yesu aja anandipanga kuti dzanja lakoli osagwiranso munthu aliyense moni dzanja lamanjali usamugwire munthu aliyense moni ndiye ndinafunsa kuti ndisagwire mu- moni munthu bwanji popeza kwathu moni ndi yapamanja komanso akachitika maliro anthu timagwirana pamkono kupepesana ngati pamkono kugwirana ndiye tikhoza kumakakwanisa bwanji ndiye anandiuza kuti ayi iweyo chifukwa chakuti leroli mmene wabwera panopa chimene chinachitika ndichonena kuti nditafika pamalo panja pa ambuye yesu kujatu kumene kuja ndabwereratu ndiye anandipanga kuti mzimayi nde akuti e ichichi chimene chikuoneka pansi chimenechi ndi chani ndiye chimaoneka ngati zira chikuoneka ngati zira eyi tsopano zira limene lili litati likhale pamsewu iweyo walitola zirali pamsewupo iwe ukhoza kunena kuti chani ine ndikuti nda ndikhoza kunena kuti male mwayi wanga mwayi wako eti ndiye chabwino Ika- i- utenge uyike pasalu apa nde ndinatenga kuyika pasalu apa nde akundipanga kodi ichichi ndi chani Mm? nde ndikuti a ichichi ndikudziwa Mm, mba- nthawi yakwathu ah, pali azibambo ena ama- amachokera ku- ku joini ku joini kumene kuli ku south africa amavala chimenechi umaoneka ngati wochi wa pamkono umenewu ndi wochi eh. wochi ntchito yake ndi chani ndikuti nthawi o chabwino utenge wochi uwu uyikenso pasalu pomwepo ndatenga wochi uja kuyika pasalu pano kenaka akundipasa foni komatu kalekale kumene nainte folo ija mafoniwo akulibe a touch-wa koma ine mm, tochi ya foni ya touch anandionesa kumene kuja kutulo kuja kumene ndinapita kuja akundipasa ichichi ndi chani ndikuti chimenecho ndiye sindikuchiziwa nde akuti ichichi ndi chimene iwe uzilankhulana uli ndi mwayi zira lija uli uli ndi mwayi komanso nthawi ina iliyonse kuoneka wochi uja nthawi ina iliyonse foniyi ndiye kuti nthawi ina iliyonse uzilankhulana ndi mulungu ine ndinazitenga zonse zinthu zinazi kuziyika pati kuziyika pa pa pa ujeni pa- pa- pasalu pangapo nde anandipanga kuti zimenezo uzi- uzigwi- uzigwira choncho pasalupo ndiye ndinafunsa kuti ah saluyi ndi imeneyi nangano ndika- ndikamasula saluyi kuti ndivale bwino ikamasuka kuti ndivale ndimayesa apapa ndiye kuti zirali liphwanyika nde anandipanga kuti ayi Kus- ku- kumasuka kwa salu kulibe vuto komano chimene ndikulankhula apapa nchonena kuti usamale maliseche ako uzisamala maliseche maliseche ako siwovula pena paliponse ayi usamale maliseche ukadzangopanga ziwerewere uyembekezere kuti pamenepo ifeyo tidzasamuka mwa iweyo basi inu bambo ndi mmene zimakhala kuyambira nthawi imene mpaka pano ndi zinthu zambiri zimene amandilankhula nde mkonowu kuti ndimpase munthu mkonowu kuti ndimugwire munthu wabwino mkono umadziwika kuti uyu ndamugwira munthu uyu munthu wabwino ndamugwira chifukwa mkono umakhala zii ngati ndagwira ayezi munthu wabwino komano kuti ndimugwire munthu woyipa mkono umapanga um, um, poyambirirapo 94 mpaka umafika zaka zinazo ndimayangoti ndikamugwira munthu wolakwika ndiye kuti mkono kungomugwira chonchi ali ndili chigwirire ndiye kuti pamenepa uyamba kulira pamene paja chija chinapanga thepo ndinyamula chija wochi wanga uje mkono wanga umalira ngati wochi umapanga ti ti ti ti ndiye kuti ngati ndimgwira mammawa munthu uja mkono wangawu umalira ngati wochi mpaka anandipanga kuti umene uzisiya malire ake folokoloko ndiye umalira pamenepa ngati wochi komanso umaphwanya kwambiri fupali ndiye ine fupali ndiye kuti ndikusowa nalo mtendere ngati ndizilira malire folokoloko ndikagwirana naye kummawa malire folokoloko ndikagwirana naye apapa one two three nkhasako chifukwa nthawi imakhala yochepa malire folokoloko ndiye kuti mkono wanga watani wasiya komanso ndimakhala kuti ndikuti anthu ndikapempherera mwa mphamvu ya mulungu osati ine kuzipopa panopa kuti ayi ayi wakuti mwakuti aa koma mwini wake mulunguyo akalamulira kwa munthuyo amachira mm? komanso ndili ndi mphatso imene mulungu ana- ama- amayipanga mwa ineyo mwina munthu akalota maloto ndimatha ku- ku- mulunguyo kundiuza kunena kuti zimenezo zikuyimira chakuti chakuti chakuti chakuti chakuti zimenezo zimakhala choncho koma osati kuti ndizipange kuti panopo ndikhoza kuti ah, ndizipange ngati moganiza ayi zimakhala kuti akundiuza mmene amandiuza upite kwakuti upite kwakuti upite kwakuti chimene chinandiwawa ulendo wina anandituma kuti ndipite ku zomba ndapita ku zomba kuja basi akuti mupite ku zomba mukampempherere munthu wakufa kumene kuja nde ine nditawauza amayi amene ndi- amandithandiza amali- ama- amayi amene amali- anali amayi chibali nafotokozera asisi eti apapa mngelo uja anabwera ndi akuti akuti ndipite ku zomba akuti kumeneko akuti eti ndikampempherere munthu wakufa ndi akuti Ah, ineyo komatu asisi zimenezozo ine nanga si anandituma zinazi kuti ndizilankhula zinazi ndiziauza kuti ambuye yesu akubwera posachedwa eh, tisinthe ndiyeno ndipite kumenekoko ndiye eh, nangano pamenepopo eh, nanga ndiye munthuyo ngati wosazuka kumeneko ndiye zikakhala bwanji eh, ayi asisi mpaka zafika potero ndiye asisi ine sopano pamenepo ndili ndi chani ndili ndi mwana miyezi four ndili kumwamba kuja nawauza kuti bwa- kuli bwino mukanatuma ndani mukana- mukanatuma azibambo chifukwa ine ndi mzimayi nthawi zambiri ndimatenga mimba ndikatenga mimba nangano ndiye ndiziyenda bwanji ndi mimba gobedegobede nayo kupita uku kupita uku ndiye anandipanga kuti mukayenda miyezi eight ukakwana wa 8 mukhale pansi Mu- mudikire mpaka muchire mukachira mwana wanuyo miyezi folo muyambe kutani muyambe kutumikira o chabwino zimene anandiuza kwa ambuye kuja ndiye ndapita kumene kuja ndili ndi kamwana ka folo manzi andipasa asisi aja transport mupite asisi ngati simupita kumene kuja ndiye tikhala ngati ifeyo kuti talakwira mulungu makamaka ifeyo oti- okupasani thandizo inenso ndaziyimba mlandu kuti amene aja akandipasa thandizo lija ndiye ndikhale pakhomo pano ndingodya pakhomo pano ndiye kuti ineyo ndazipasa temberero ndiye kuti ndivutikanso ngati mmene ndimadwalira muja basi anandipasa asisi transport ndinakwera galimoto kusikira pachani pa balaka pa- pa- pa ujeni pa pa balaka pa pa balaka kukwera za liwonde uwu waku zomba kukafika dera malo ake amene aja pomandiuza apa mukafikira dera lakuti lakuti mukakumana ndi munthu wakuti wakuti mmene anandiuzira ndinakumana ndi munthu wavala malaya amenewowo diso li mmene ndinamuonera diso mbali imodzi akuyang'ana diso lina ndi wamkulu mwakuti kumfunsa kuti ayi kunoko sikwanga ndangobwera kuzacheza aini ake alipo kufika kumene kuja ndinafika ndinafikapo ndendende ine ndikuti mamama kwauza anthu aja kuti akunoku ine usiku uja ndinaona matewera ine ndikuti ndi ndi mwana mutibwereke tewera maujeni beseni ndichapire matewera akuti kuno kulibe kulibe mwana koma aini ake auko ngati mukuaona matewera aini ake aneba kunoko anabwera kuzayanika matewera kusata chingwechi ine ndikuti mayi mayi imene imene zonse zimene akutilankhulapa ndi zimenezi akuti aini ake apita kuka- kukaphunzisa o chabwino ndakhala kumene kuja ndadikira akubwera kundilonjera chemwali bwanji ndikuti a ndabwera basi ndangotumidwa kunoko basi kuzatumikira za mawu a mulungu za imfa zija sindinazilankhule ndazisiya chonchicho basi oh chabwino ayi achakuti basi kuwawuza ayi ineyo ambuye e, anandipana iyi mpaka ndinapita kumwamba kuti ndinayenda kumene pamene ndimabwera kumene kuja zikang'a zonse kuphaziko konse kulibe zikang'a kumene kuku chimene ndinathokoza kwambiri ndi chikang'a chifukwa chakuti nthawi imene tinakhala kuti tikupeza mabulangeti tikulima thonje ndi mu- ndi- ndi ule- ndi uje ndi kulamula kwa a muluzi kuja titagulisa nagu- tinakagula cha- tinakagula bulangeti njinga tagula nthawi imeneyoyo ineyi basi ndiye tinagula bulangete linali la chipiloni bambo ndi zikang'a limangoti kukacha mamawa zikang'a kumene kuku ndiye zatengatenga zikang'a basi ndizuke mamawa ndiye kuti ndikhale pakhonde ndizichosa zi- zi- mabulangete chipilonicho kukha- kuphazi kukuchosa kuchosa zimenezi zimandipasa umphawi komano nditangobwera kumene kuja "Ih, kuphazi konseku ndakuona kuli mya panopo iyayi kwabwinobwino ndithu ngakhale bambo amandipanga kuti mapaziwo muzikhala kunjako chifukwa mumandicheka u- u- mukamandigunda mapazi anuwo akumandicheka ndiye amasowa mtendere chifukwa mapazi anga amakhala kunja bulangeti ili abambo azi- azi- azitone- azitoneratonera basi ine ma- miyendo yanga imakhala kunja chifukwa cha zikanga "Ah, kumwamba kuli chonje ndikuti kuli chonje kuti ndimalo ote- a- abwino ndinangoponda ine dziko limenelo zikanga zanga zinatha kumwenekoko ah chabwino kumacheza siku lolemba limenelo lachiwiri lapita lachitatu li tagona usiku i- i- tikucheza za mwa mulungu inakwana mpaka naini koloko ya madzulo kenaka tikumva ku gate gogogogo basi akukasegula kumene kuja akusegula akuona anthu akubwera akubwera ambiri kudzadza nyumba iji bwanji ena akulira akulira wapasi pasi sinanga mbali ya eni ya eni yake akulira wapasi pasi akuti "Ih, tinali kuchipatala mzimayi anali ndi ana awiri amapasa tinali kuchipatala ndiye mmodzi wamwalira amasegula m'mimba ndi kusanza ndiye wamwalira m'mafasi koloko muja ndiye tili kunyumba taona kuti iyayi titenge malirowo tikapi- tikayike ndiye tinamva kuti inuyo muli kwa akulu anu aeni ake nyumbayo nda- ndi akulu awawa opanda opanda diso linali anali ang'ono anabwera kudzacheza kumene e tikudzachezaku amayi aja anali ndi nyanga nkungobwera apa kuona ngati akucheza nkukapha mwana wa, wa mwana wawo uja chimene chizi- chinali chizukulu chako ndiye tikukamba pamene paja basi ino akuja asisi aja kuti kumaliroko mupite inuyo mupite kunyumba kuno sinanga mukuona kuti atipeza alendo uko ndiye mawa ine ndikulawirani nanga tasiye okha alendo ndikulawi- ndikupezani mawa o chabwino anthu ajatu anyamulana a- amayi opanda disowa o- a- adiso limodziwa kutuluka geti ija kumapita ndiye amayi aja opanda diso aja akuwauza anthu aja pamene kuti kwa chemwali kuja kuli mzimayi wachokera kumangochi ndiye akuti eh munthu uyotu akuti anapita kumwamba koma zimene akulongosola eh inuyo ndi zinthu zodabwisa inu dziko lake limene kodi zikuchitikadi zakale zija munthu uyo ali chonchotu ndiye ena akuti kumene amakambirana kuti bwanji tibwerere akatipempherere malirowa kuti mwina tione kuti ambuye atithandiza tipemphe eh pamenepo tiyeni tipite titibwerere anthu aja anabwereraso aku- akupanga geti ija kumene kuja alondaso akutani akusegula geti ija akubwera anthu kulowa inetu pamene ndimakhala masiku awawa kungoyiwaliratu kuti ineyo kunoko chimene chandibweresa ndi maliro ineyo anthu aja abwereraso nyumba muno pamene ana poyambirira ndi maliro ine palibe china chilichonse kungoti ngati ndafa ngati ndilibe lalini pamene amabwera kachiwiri nkuoneka kuti akulankhula izi a basi tabwera kuti amayiwa basi ino mwanayo ampempherere eh, chifukwa chakuti ambuye yesu pamene anali pa dziko lapansi pano anagwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kupempherera munthu kupe- kupempherera maliro baba pamene popo bambo ndiye m- m- m- moyo uja wabwera mwa ine tsopano tsopano nanga ndipanga bwanji ndazilongosola kale monga mmene ndikulongosola muchonchi anthu aja akuti a basitu pamenepa ndiye mwana wakufayo ndi uyuyu basi inu mutipempherere bambotu pamene pajatu tsopano ndinayamba kunjenjemeratu bambo ndinayamba kunjenjemera tsopano koma ndikunjenjemera tsopano ndiku- ndakumbuka maloto ndiye mkatikati mwa maloto muja ndinalota muja maloto aja ndikuwayitana kubwera tsopano pamwa- pamwana apa ndisikuli bambo ndayitana maliro aja nda- ndalandira maliro aja m'manja kuyika m'manja nkuyamba kupempheratu kuyamba kupemphera tsopano ndikupempheratu mwachi- mwachikhristu muja tsopano mwachikhristu mu- kupemphera atate eh, ndikukupemphani eh, tsiku la lero ambuye mukudziwa mwana wanuyo apa ndipo muzilemekeze nokha baba chifukwa chakuti mwanayo apa pamene wandi- a- alili wamwalira koma ngakhale wamwalira kwa inuyo ndi wamoyo ndikupempha kuti mwanayo mubwezeretse moyo baba Mu- pamene munali dziko lapansi munachiritsa nthenda zosiyanasiyana kuphatikizanso ngakhale anthu omwalira inuyo munawazi muna- munawachiritsa ndipo anakhala ndi moyo munadzutsa anakhala ndi moyo lazaro timamva mbiri yake anali wokwiririka koma munamuchiritsa mnyamata uja timamva kuti anali wakufa munamuchiritsa ndikupemphera ambuye muzilemekeze nokha amen bambo ndikupemphera chonchicho ndisanapange amen siku limenelo bambo titapemphera mwana uja eti eti katatu kenaka mwana uja wachira anthu aja anabwerera kwawo ndi chilemekezo koma kumapeto kwake a- a- amayi awo opanda diso aja anandilozera mwana wanga mwana wanga mpaka pano pa- nkhaniyi ndi yayitali tiloleni kuti tiyime kaye pano nkuti tiyimalize mu part 2 yomwe tikupatsireni mu video yathu yotsatira ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti nkhani zapano zisamakuphonyeni komanso ngati muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153